Daalụnụ ndị Igbo ibe m. Anyị bụ ndị a na-akpọ Center for Research in Igbo History and Culture. Anyị na-agali na-ajụ ajụjụ na-achọpụta ihe zoro ezo maka ndị Igbo dịka in- ibe ndị Igbo si na omenala ndị Igbo. taa anyị bịara na nke be Nwaduru nna anyị ka ọ kọwara anyị ka o si matabe banyere ndị Igbo n'ebe ha si na omenala ha ee ka anyị geenụ ntị ka a nụlụ ive ọ ga-akọrọ anyị nna daalụ Mm, daalụ ee

na aha gị bụ ovu onye Epeke. epeke Mm. ibe ya akwụsị ya Yes. ee Mm. nọ adị n'igbe Emede dike. ehe ọ dị n'ikpo ụmụnne ka Na- onye si ayị Eri ọgwụ. maka na onye si ayị bụ ọsa eze si ayị Bụ ọsa. Mm, ovu onye epeke Mm. aha gị amakakwanị ọ bụ na ọ yekwa anyị ghọta Mm. ee ọ bụ na onye hụ anyị ghọta dị ka mmadụ a na-akpụ gị akpụ na ovu onye epeke ma ọ ka mma ma anyị na-ebi n'udo Mm, ngwa kọwa dị okele anyị kedu onye ebe ị bụ Mm, ị nwere ike ịkọwara anyị maka nn- nna gị maka nne gị o nwe ive ị chetara banyere va i nwere ike ịkọwara anyị nna m nna m mụrụ m bụ Udenze bụ Udenze onye mụ nna m bụ mmadụ si wee ma m ati mesịrị m na bụ m ya- ya Udenze mmadụ si wee m E- ejuka m mmadụ si wee m n'ime ogume m nwere n'ime ogume m nwere ee ị chetara ịbụ ive dị ka mgbe a mụrụ va maọbụ mgbe a mụrụ Udenze maọbụ ọgbọ ọ dị mba mba nna m bụ aja nwa ncha na ajịlịja nna m bụ aja nwa ncha na ajịlịja Aja nwa ncha ka Udenze bụ. ee, ka Udenze bụ Maazị tọrọ aka mma ka ọ tọrọ nke mma. ya kọwatọrọ maasị ya Maazị mba. Mm, mm, ọ dị mma anyị eji aja nwa ncha na Ajịlịja. na ajịlịja aja nwa ncha na ajịlịja dịkwa nkọ 1870 1870 ma e mee ka anyị check ya hmm. ee eh, daalụ rinne hmm, nna gị kedu ihe i chetara maka ya kedu ihe i nwere ike ịkọwa maka ya ụdị mmadụ ọ bụ nna m bụ ezigbo mmadụ na-eme ikwudeli ya ewudegbunye mma hmm. mụ na-ejezi ugbo gịnị anyị ji esi ugbo mma mụ na-abụ na-arị eje ọ lụrụ ọrụ nne ọ dọbọgwụ mbele azụrụ nne nwere nna m nna m bụ omegwuchi ibi ọ mere chief mmeji bụ n'aka ndị ọcha ee ma a wụrụ akwụ mịa gụrụ akwụkwọ mgbe ọ na-ejide eki ọ sara ndị na-ejide eki ndị ọcha gba mgbe na-eji ikpe na ọla mgbe Mm, to na na ebira bụ Igwe Igwedo mm, na na Ọkụzụ mm. mezie tuwo oke ndị ọcha mgbe ahụ ekpe ya ikpe nwa na-akwụ eze mesie weta eki ahụ ruo ya Mm, mm, mm, metara uru na ọ mara akwụkwọ mgbe ahụ mm, ma mba na amara ma magburu mma mm. ọ na-ekwu oyibo ntupu mba na ọma- ọma- ogwuru oyizo na-agụrụ akwụkwọ na ogwuru ka m gụọ nna m nne m kwesịrị agụ akwụkwọ Mm, o kwere ka ị gụọ ka m akwụkwọ sị na-eje ọrụ maka gịnịzi ka o jiri ọgbata sọsịa bụ nne m ya ogbo ogbenye pụka ahụ ka m bụrụ onye igbo ya Mm, sọsọ ya bụ nwoke na dịka ụmụ. ụzọ m ji eje- ụzọ na-eje ọrụ Mm, okay, ọma. kedu dị onweli ovu ive e ji wee mali ya
ntị ive e ji mali ya bụ na ọ bụ dị mba na-emegbu ya mma na-ekwu okwu- na-ekwuru ọra niile ọ na-ekwu Ụmụeri ọ na-ekwuru Ụmụeri Ụmụeri okwu na-ezu onye na-ekwuru Ụmụeri mgbe mgbe ahụ egwudenye ekwudeli ọ na-ekwuru Ụmụeri okwu mgbe ahụ Ụmụeri okwu Mm, mm. ya bụ na nwere ike ọ bụ na ndị ụmụaka ya nwere ike ọ bụ na o site na aka nne ya nne ya kwuru nne ya kwuru o kwukwuluri nna ee maka na ọ dị ka o sizi n'aka ya wee gbasasịa na ndị ọzọ
Ododo bịara. Mm. Anyị na-ekwu mma, anyị na-ekwu n'ebe ọ dị, anyị na-ekwu eziokwu. Mm.
daalụ rinne Mm. Mm, kedu dị ka ị nwere ike ịkọwara anyị maka obodo gị onye ebee ka ị bụ A m onye Ugwume Ụmụeri, bịa n'ime Ụmụeri, abụrụ m onye iru ọgbọ, iru ọgbọ Ugwume Ụmụeri.
Mm, na Ugwume bụ obodo gị n'ime Ụmụeri Yes. Ugwume a bụ kedu ive ọ pụtara kedu ive e ji akpọ ya Ugwume Ugwume ụmụ Kedu daba ebe ahụ. si? Ọ si bụ ụmụ Dabawo.

okay Dabawo ahụ si ụmụ Izrel bịara bịa mụta Dabawo okay m- ndị Israel bịa na Bịara ebe a. ebe a ka e si ewedo waa nọdụ emesịa gbasazie waa mụta Daba Dabawo ahụ Dabawo waa mụsịa gbasazie wee sizie istavasi ebe a gbasa ebe a ka wa ji gbasa ụmụ Igbo niile ọ bịara ibe dịka ebe a na ebe Igbo niile ma obodo niile bụ Igbo kesie Dabawo mụrụ nkwumana mụrụ Ụmụeri to mụrụ akpụ mụrụ ụdaba mụrụ ugwumenu nya mụkwụ Ọkpụ Ọkpụ Ọkpụ abụzi Agụleri ọ Dabawo mụ Dabawo mụkwu ya Dabawo mụ Ọkpụ Mm. Mm.
so emesizie wasa ọ ncha wụsa gị kedu ebe dịka obodo e mesịrị wasa ọ baka ọ baka obodo niile Igbo niile gbasa wasali gbasa bụ igbo ya m ma-agụta igbo ọnụ Mm. igbo gbasaziri gbasaziri

ka emesịa ihe enwe ike iduga m n'ebe ahụ ịchọ ụka kwuru ya jee ebe ya ụlọ ya Mm, mgbe ọ dị mma ee ọ dị mma ka anyị anyị akwakụ ma ka anyị nebegahụ anya n'ovu ive ma ive naabọ ọzọ mba tupu anyị wee jebe ebe a dịka ngị wee kọwalụ anyị onwe gị onye ka ị bụ Eh, ikwugo na mm, ofu onye peke Udenze bụ ava gị ee eh, gịnị ka ị na-eme o nwere ọkwa i ji n'Ụmụeri ị na-alụrụ Ụmụeri ma oge m jekwa agawa oge m lụrụ branch nwere iji ema mgbe mmiri mmiri treasurer home branch emeziri m da maka ama adịkwa m na-ejere Ogwugwu ozi ogwu agụrụ mgbere m na-ejere ozi Ogwugwu ma mụ na-ejeli ozi. Na- Okay. Ma alụsị. Ngị gị bụ ọ, alụsị ya. Azakpa ogbu. Mm, Mụ na-ejeli ozi. okay, gị na-ejeli ozi. Mm. Eh, Ọ maka daalụ rinne ka daalụ rinne ka ekwusị ya.